o yɔrɔ bɛɛ sidina ali yɛrɛ yɛlɛnna asadullahil galibi a yɛlɛla a ka so kan ni ka sɔrɔ k'i ɲɛsin karanga filanan na cɛdenw tun b'a nɔfɛ a bɛ nin kungo kɔnɔna in na a muso b'a kɔ yen a bɛ nin kungo kɔnɔna in na a denw b'a kɔ yen nka a jɛn b'o bɛɛ kɔ fi sabilillahi fɔ ala ka kuma de ka kɔrɔta walima ne ali ka sa kɛlɛ in tun bɛ kɛ tan de
naam wa karaja maahul kawmu muhdikina bihi jama bɔra a nɔfɛ u bɛɛ bɛ k'a filɛ u kɔrɔtɔlen don a k'a fɔ ne ma nin kɛ dɛ bɛɛ kɔrɔtɔlen don a k'a fɔ ne ma nin kɛ o de la an bɛ kuntigiya ɲɛf'u ye alakira tɛ kuma gansan kira ko silamɛw n'a cɛ saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ hali dugutaa sira kan a y'a fɔ kelen ma e de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye hmm. ɲɛmɔgɔ tɛ jama o jama na o ye jama fu de ye sigikun yɛrɛ t'olu la o tuma na ɲɛmɔgɔ o ni kɔmɔgɔ tɛ se ka kɛ ye bilen u tɛ kelen n'a fɔra e y'an ɲɛmɔgɔ ye i m'an da o i tɛ se k'an fa i t'an jurumu yafa wa i tɛ baraji sɛbɛn an ye nka an ko i y'an ɲɛmɔgɔ min ye ko an k'o ɲɛmɔgɔya pilasi de jira k'i bonya k'i kɔrɔta ni o ye o tumana n'i yɛrɛ y'a dɔn n bonyana maaba bonya tɛ dankari a la nka n'i ye maani bonya a b'i yaada oke a bɛ faamu de wa walahi bonya tɛ dankari maaba la o de la alakira sallallahu alayhi wasallam a ka hadisaw bɛ yen n'a bɔra jama tun bɛ girin ka wuli k'i jɔ kira b'a fɔ a y'a sigi n'a m'a sigi ne tɛ na sabu ne tɛ dɔwɛrɛ ye o fɔ sogo jalan ɲimina den tuma dɔ la a b'a fɔ basi jalan ɲimina den o tuma na fɔ a k'a sigi bon minnu ma ko faamu sa ni maaniya jouera u kan u dusukun datugu olu ko a tɛ daga fiyewu maa ka wuli maa ɲɔgɔn ye hmm. ko sabu ko kira yɛrɛ ma sɔn a ma ɔ i y'a ye sa o tuma na maani n'i n'a bɛ kuma i bɛ kuma k'a walanwalan ɔ nka n'i ni maaba bɛ kuma o bɛ kow kɔrɔ dɔn lafa kira tun bɛ maaba kuma de kɛ a kana ne muhamadu bonya n ko kɔrɔ de b'a la n'ale muhamadu bonya tɛ joliw bɛ bɔn wa n'ale muhamadu bonya tɛ mɔgɔw b'u ka denbaya bila ka yɛlɛma ale nɔfɛ wa n ko ala de y'a bonya k'a bonya jira an na an y'o dɔn ka da a la ka tugu ala o ala nɔfɛ mɛ anw ɲɛ tɛ ala la o anw ɲɛ bɛ muhamadu de la ale de ye ala jira an na an dusukun na an ka sɔrɔ ka ala ye o la n'a fɔra maa man bon maa kana maa kɛ ala ye maa tɛ maa kɛ ala ye nka ala ye min bonya n'i y'o dɔgɔya ala b'i dɔgɔya dɛ o bɛ kɛ n b'a su ka kɛ ɲɛmɔgɔ bonya kan a y'a janto o la don dɔ la ɔrɔmu masakɛ a y'a ka fɛngɛw agent secrets bila ka taa kɛlɛminɛn b'an bolo ka tɛmɛ nka n y'u ye cogo min na an tɛ s'u la sabu u ka ɲɛmaa b'u bolo cogo min na a ka b'u bolo cogo min na n'a k'u dɔ ka don tasuma na u bɛ don a la u bɛ jeni k'u ban u tɛ bɔ n y'o kɔlɔsi u la n'u ka ɲɛmaa ko min u b'a kɛ o tuma na an tɛ s'u la walahi ɔrɔmu esuwera silamɛw kɛlɛli la nin na u ma kɛlɛ yɛrɛ wuli ko u b'u ka ɲɛmaa bonya mɛ anw ka bi kala taara laban n'i ye maa bonya dɔrɔn i kafiriyara ka sɔrɔ an dun bɛ ka maa bonya o an bɛ k'o kɛ an bɛ ka maa bonya dɛ e yɛrɛ ko dɔ ma n fa i ko dɔ ma n den i ko dɔ ma n muso e yɛrɛ ye mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw tɛ kelen bilen n'i sera tiribinaliw la

karima faamu ala ka hakili ɲuman d'a ma mana bɛɛ bɛ ka sedina ali de filɛ sa u ɲɛ sin bɛ karanga filanan karima faamu o mana o karanga filanan in sa u bɛ ka sedina ali filɛ a k'a fɔ a ye nin kɛ o yɔrɔ bɛɛ u b'a kɛ nka wal imamu bayinahum kal asad sedina ali yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ waraba o tɛ diyagoya ye n'i y'a mɛn maaba yɔrɔ yɔrɔ n ko mɔgɔ dɔw de y'a bonya ne m'o fɔ ye kira o kira cira diɲɛ na a u si kelen ma foyi kɛ alahu akbar musa fanga kun ka bon bɛɛ b'a dɔn alahu akbar nabila musa ni ala bi kuma ɲɔgɔn fɛ Aha. bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ mɛ aw ka ɲininkali kɛ ko musa ye mun kɛ de a kelen alahu akbar wala minnu ko an dara ala la an dar'i la Aha. olu de y'a kɛ a fɛ kira mamadu yɛrɛ bɛ ten mana anw dan bɛ ala la anw dan bɛ e la olu de b'a k'i fɛ mɛ n'i yɛrɛ bilala i kelen na a ti dɔn i bɛ yen ayi o tɛ kɛ o cɛ karima faamu olu minnu b'i dɛmɛ dɛ da la ala mago bɛ olu de la bilahi la karima faamu ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma tɛmɛni wala dɛ ɲaali
karanga mɔgɔw bɔra u bɛna ninnu kan bɛɛ da ni k'u bilasira sabu taali min don laala u bɛ segin laala u tɛ segin mumini kɔni tɛ taa segin kan mumini bɛ taa de n bɛ se walima n bɛ sa ka taa alijinɛ na

ala de ye kɔlɔsibaa bɛɛ la kɔlɔsila ye ala de ye tanganikɛla ye wa ala de ye hinɛbaa bɛɛ hinɛna ye ne ye nin fɔ aw ye n'i bɛ maa bila sira k'i ma ne taatɔ ye dugu la n'i y'i tɛgɛ don a bolo ka nin kumakan in fɔ i k'a dɔn o tigilamaa kelen i n'o tɛ sa fiyewu fo aw ka ɲɔgɔn ye Hmm, o kɔni o wulibali ye karima faamu n delila k'o kisa yɛrɛ lakali i ɲɛna o tuma na i b'i janto a la sidina ali y'o de fɔ karanga mɔgɔw ye ko n y'aw kalifa ala ma hmm. ala min ka kalifa ti tiɲɛ n'ale ye kɔlɔsikɛlaw bɛɛ ka kɔlɔsikɛla ye hinɛlaw ka hinɛna don na

a ye wulibali don dɛ n bɛ kelen kɔni f'u ye n'i ye farafin jamundan ye yɔrɔ o yɔrɔ i k'o dɔn halala tɛ bilahi lali la farafinna ani farajɛla bɛɛ i bɛ wele faso tɔgɔ de la faso tɔgɔ ma da mɔgɔ min kan halala tɛ an ka alako taara se o bɛɛ ma bi ko ala ɲɛsiranya taara se jogo t'a la bilen seli t'a la bilen ko jamu ko yɛrɛ o fana kɛra bolisɔn ye jamu bɛ halalaya de jira faso sigiya danbe ka taa karisalakaw ma jamu b'o de jira nka ala ɲɛsiranyala dɔw taara jamu tɛ yen bilen n'a fɔra e tɔgɔ ye di n'u m'a fɔ ɲankɔrɔ ala bolo u b'a fɔ faɲuma tanindɔ tɔgɔ ti fɔ dɛ jamu ti fɔ dɛ u fa tɔgɔ n'u yɛrɛ tɔgɔ a banna o tɛ tiɲɛ hmm. la ko jamu tɛ jamukun tɛ arabu la jamu bɛ arabu la anw tɛ arabu ye o a fɔlɔ o ye anw ye silamɛw de ye nka anw tɛ arabu ye ayi an tɛ arabu ye ɛ n donna silamɛya la fo i ka kɛ arabu ye o t'a dɔ ye dɛ o ye kelen ye wa mɔgɔ min ko jamu tɛ arabu la a tigi tɛ arabu yɛrɛ dɔn hmm. a bɛ diinɛ min na a t'o si dɔn sɛrifu usumani madani hayidara kan don arabu faso si tɛ maka jamu tɛ min na hmm. alakira yɛrɛ ka faso jamu damadɔ b'a la kuresiw bɛ yen tiɲɛ hasimiyiw bɛ yen tiɲɛ o tɛ nin bɛɛ ye alakira ka faso kɔnɔna dama ye hasimi o ye kira bangena yɔrɔ min na u mɔkɛ de tɔgɔ ye hasi kurasi o y'u ka fasoba mɔkɛ tɔgɔ ye ko kuresi o tuma olu bɛ wele kurasi ye mm. o tuma olu bɛ danbe n'u kumana yɔrɔ o yɔrɔ ko karisa kurasi ni ninnu danbera yɔrɔ o yɔrɔ ko karisa hasimi o ɲɔgɔnna bɛ arabu bɛɛ fɛ yen karima faamu nom de famille hali tubabuw fɛ o bɛ yen n'i tɔgɔ fɔ u b'a fɔ ko nom de famille i b'o fɔ ka d'a kan ko i faso tɔgɔ n bɛ to ka nin f'u ye i n'a mɔgɔw bɛ bɛn yɛlɛ ko ziiridalaw don ɔ n'u y'a ziiriw da kan'u sɔsɔ i yɛlɛ ka taa n'i yɛrɛ ye ten na a ko kitabu walifubaa y'a fɔ a ko barotigi y'a lakali anw ye ko i k'a dɔn ala ka amirul muminina n'o ye mumininw ɲɛmɔgɔ aliyu buna abi talibi ye
tuma min na ni ala ye karanga fɔlɔ ye dayɛlɛli nɔgɔya ye n'a ye o kɔlɔsiba muntakimu fa

a bɛ bɔ ko saba de kɛ ka yɛlɛ cɛw bɛ tugu a kɔ a bɛ taa a ka ala yɔrɔ la n'o y'a ka boliba in ye arabu maniw don wa tari fira su don de arabu maniw u bɛ taa ka t'o bato hmm. kalo eh, san o san siɲɛ saba a bɛ bɔ kɛnɛ ma o de la hmm. na

ni kumataw bɛ yen u tun bɛ muso tafetigi yɛrɛw bolo n'u y'a bɔrɛnin bɔ k'a da dukɔnɔmaa bɛɛ tɔgɔ fɔ karima faamu ɔ o tuma na nin ka boli n'a nana ten turu a ye a bɛ kuma a fɛ o tuma na n'a kumana a fɛ sa a bɛ sɔrɔ k'a ten kɔrɔta
na wayuqimu indahu yawmahu a b'o don tile ban boli fɛ yen sa
ni tile binkuma sera a bɛ sɔrɔ ka bɔ boli in fɛ yen wulibali don dɛ nin tɛ daga ni nin tɛ tiɲɛ kelen tɛ dɛ fɛn dagabaliw bɛ yen nka tiɲɛ dagabaliw fana bɛ yen dɛ ɲɛ don mɔriw la bi mɔri kolow de cayara mori mana kɛ jɛnɛyakɛla ye ka ban hali k'i ka nɛgɛwala feere a tɛ foyi ɲɛ bilahi ɛ ala ko tɛ o a ka fɔ bi moriya tɛ tiɲɛ ye moriya tɛ tiɲɛ ye n ko moriw jasira de n'o tɛ n'i y'a fɔ e nɛn min y'a fɔ a bi a bi fofo fo i sen ka dugu ma bilahi wulibali yɛrɛ don a dagalen don sa a ma daga sa o ye kuma wɛrɛ de ye nka wulibali bɛ nka moriw yɛrɛ ye mɔriya tiɲɛ ka ban pelepele o de o de ye ɲɛdenw jaya o n'o tɛ ni mɔriya b'a tan ni fila la naganaga kan minnu bɛ senna bi ko ala ko a bɛ se ka fɔ wa se ka fɔ foyi m'a tiɲɛ jɛnɛya kɔ ani kokɛbali kɛ o de ye fɛn bɛɛ barika ban wulibali don dɛ n'o tɛ dɔnni min bɛ moriya la bi fɔlɔ o tun tɛ fɔlɔ karamɔgɔ la bilahi n b'o f'i ye fɛnw donna moriya la bi n'i ye mori lakika jinɛbilentigiw wuli k'a fɔ u ka o hawatimuw dɔrɔbu kɛ k'a dɔ k'a hindiw bɔ u t'a dɔn a bɛ kɛ cogo o cogo mais o bɛɛ kɔ u ka kɔlɔsini b'u bolo n'a fɔra u ka wurudi min kɛ kɛmɛ n'u u ma fili ka tan far'a kan u bɛ fili ka tan kɛ k'a jɛ nka u y'a kɛ min kama dugu ti jɛ fiyewu ala bɛ sɔn dɔwɛrɛ tɛ barika don o y'a sɔrɔ u ma ala tɛnɛ tiɲɛ n'o ye jɛnɛya ye o y'a sɔrɔ maa faalaw tɛ bangebaa bonyɛlaw don n'u kɔrɔw k'u ka dan yɔrɔ min na u bɛ dan yen n'u ye layidu min ta u t'a bɔrɔtɔ bilahi o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ala tun b'u dɛmɛ

ni mɔgɔ min filɛ o ka kan ka yeli la Alahu akibaru i ye yɛrɛ nɛgɛnna de ye tiɲɛ bugusu nasiraw tɛmɛna tɛmɛna olu halakira Alahu akibaru ni muso ko don imurul kayisiw tɛmɛna tiɲɛ ne y'o f'i ye ka diwani kayisi lajɛ Alahu akibaru imurul kayisi y'a fɔ ale ye min kɛ san bi saba walima san dɛbɛ don o don diɲɛ na a ma muso jɛnɛya kɛ ko ba kelen don mm. n'a kun dalonna joli ti bɔ a sen na ko lawaji de bɛ bɔ a sen na ko kalon tɛ dɛ imurul kayisi u b'ale wele ko muru kesu mais a bɛ sa don min na a ye masaya segin ala ma a ko ni maa min y'ale filɛ bi k'a dɔn ale tun ye cɛ min ye kununko ko hali n'i m'ale jalaki ko ale bɛ yɔrɔ min na bi k'o b'ale bɔ wajuli ye muru kesu tolila de yan'a bɛ sa Sɛma faamu mais o bɛɛ kɔ a taara mini a n'a ka nin tolili a y'i sɛnsɛn de muso dɔ bɛ a y'o de ɲini a m'o sɔrɔ a taara o de kaburu da la yen a bɛ taa dɔnkili da a yɛrɛ la n'o ye jarabi dɔnkiliw ye muru kesu sara o muso de kaburu kan yen muso salen kɔrɔ kɔ ale m'a sɔrɔ o mɔnɛ min b'a la n'o nege min b'a la

n'a nana alijinɛ kɔnɔ a ka alijinɛ dilalen in kɔnɔ minnu da b'a fɛ ka bila alijinɛ in kɔlɔsili la na olu bɛ sɔrɔ ka girin k'a kunbɛn sa n'o kɛra u bɛ sɔrɔ ka na alijinɛ traversew wuli ka bɔ yen masakɛ ka n'i ɲɛ da a ka alijinɛ kan na

a bɛ sɔrɔ ka na o fɛn ɲumanba ninnu bɛɛ bila a ka boli kɔrɔ k'a ka boli barika ɲini n'o ye a b'a f'i ye dannaya de bɛ ko ɲɛ wulibali don dɛ zalikata filɛ nin ye don min na a ye yusufu ɲini a kɛlen ka so in jɔ ka so in ban n'a ye yusufu nɛgɛn ka don so kɔnɔ a taara finiw de don a yɛrɛ la fini minnu n'i y'o masiri ye muso la i bɛ jarabi a la o kɔrɔ ye fini kunkuruniw ani fini fiɲɛmaw i bɛ farikolo ye minnu fɛ mana a nana ni yusufu ye li kan ka na yusufu sigi a kɛrɛfɛ a bɛ ka yusufu nɛgɛn nɛgɛn o nɛgɛn nɛgɛnni in kɔnɔna na zalikata sigilen li kan a y'a ka boli sigilen ye tabali kan o la a wulila ka bɔ yusufu kɛrɛfɛ ka taa eh, fɛnsɛn dɔ ta n'an ko a ma tapi ka na o kɛ ka boli datugu hmm. ka sɔrɔ ka n'i sigi yusufu kɛrɛfɛ hmm. yusufu ko zalika ma ko nin ye mun ye a ko n ko n bɛ gɛrɛ i la n ye n ka ala in ye hmm. maloyara n ka ala ma n taar'a datugu siga yusufu ko zalikata ma a ko e ka ala bɛ se ka datugu a ko datugulan ti ne ka ala labɔ a k'o la ne n'e tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na siga bilahi mɛ a kana ɲaga yusufu ka ala in na birifini ti min datugu a ye ɲaga zalikata ka hakili in de la ko ne ti jɛnɛya kɛ ka ɲɛ to n ka bɔgɔ in na n dalen bɛ bɔgɔ min na ko n ka ala don n b'a bonya k'a datugu mɛ n'a tilal'o la a k'an ka selila waanew ten fincogo lajɛ buguri la a ka tila k'u ka ɲamaden hakɛ dan
ka ca
a b'a dɔn yɔrɔ la seli ni silamɛya san waa kɛmɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. tiɲɛ o tiɲɛ.
faamuya ala ka hakili ɲuman d'an ma hali n'i ye nkalon bonya i b'a jɔyɔrɔ ye. Ah, nka n'i ye tiɲɛ dɔgɔya a tɛ foyi ɲɛ. ne bɛ siran ala ɲɛ. tiɲɛ o bɛ i ka baara de la. o bɛ ni walada ye.

ala kabakoma don n'u nana ni jiriden min ye ka bɔ alijinɛ kɔnɔ o de y'u ka hidiya ye sa an'u ka sadakati o jiriden valɛrɛmaba ninnu o de bɛna to boli ɲɛ kɔrɔ n'o ye arabu maaniw ye n'o kɛra u bɛ sɔrɔ ka datugu ka o don tile tɔ an'o su kɛ n'o tile binna ni dugu ni su kora ka dugu jɛ u bɛ sɔrɔ ka na dayɛlɛ n'u donna boli in kan u bɛna sɔrɔ jiriden kelen de aa u b'a fɔ ko an ka ala sɔnna saraka minɛna

i b'i sigi k'a fɛ halaki don firawunɛ tɛmɛna o jahanama tun b'a bolo alijinɛ tun bɛ firawunɛ yɛrɛ bolo nka firawunɛ labanna cogo min na a baara tola de a jigi tigɛlen a ko ne dara ala la bani israilakaw dara ala min na ala ko hayihata o ye dan ka ban o ye dan Munna o ye dan sabu i ma limaniya i limaniya kuma jigi tigɛlen kɔ k'i bɛ segin ala ma a bɛ fɔ o ma dɛsɛ kɔsegin ala ko ne ma sɔn e la nka n'a bɛ sɔn n bɛ o fayidani di karamɔgɔw bɛ an ka karamɔgɔ dɔw b'an ka mɔgɔ kunfin caman hakili tiɲɛ k'a fɔ ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw de kun y'o ye ko mɛ mɔdu mandon ko mɔdu ko ala y'a fɔ ale ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i tubira yanni sali cɛ ka bɔ walejugu la san kelen ko i t'i jeni ko kira ko san kelen ka ca ko ala ko kira ma i mando o mando n'o tuubira ka segin a kɔ ka bɔ kafiriya ni walejugu la kalo kelen n'a sara n b'a ka tuubi minɛ kira ko ko kalo kelen ka ca ko a ye ala deli ala nana a bɔ kalo kelen na k'a kɛ dɔgɔkun kelen a ye ala deli ala y'a bɔ dɔgɔkun na k'a kɛ tile kelen ye ni mɔgɔ min tuubira bi n'i sara sini i bɛ don alijinɛ na ko ale ko ala ma ko tile kelen ka ca ko kira eh, ala y'a bɔ tile kelen na k'a kɛ tile tilancɛ ye ko ale ko ala ma k'o bɛɛ ka ca ko ala ko o tuma na wa mamadu zɔnna sa n b'i mandon ka tuubi minɛ de hata yaka fil garagarati n b'i mandon ka tuubi minɛ fo sigara yɛrɛ fo u ni bɔli ka se ngɔɔnɔ na ni adamaden ni bɛna bɔ ni ni sera ŋɔnɔ kun na o kuma na o b'a sɔrɔ sigara gɛlɛyara o kuma na su bɛ ŋɔnɔna mankanw bɔ o kuma dɔw bɛ lamagaliw kɛ o kuma lamagali minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ ko fo ni ka taa se o tuma ma ko ni mɔgɔ tuubira ko ala b'a minɛ u b'a fɔ tan n'u y'a fɔ tan nkalon tɛ koyi n'a ma walanwala de a bɛ kɛ nkalon ye walanwala yɔrɔ b'a la a walanwala yɔrɔ ye min mɔgɔ min tɛ silamɛ ye fiyewu a ma da ala ko yɛrɛ la don min na n'a yɛrɛ nan'i sigi ka siran ala ɲɛ a ye taamasiyɛn dɔw ye o y'ale da ala la a ko bi ne bɛ kɛ silamɛ ye ala ko n'a donna silamɛya la ka sɔrɔ a ni ma bɔ a la ka da ne ala la ko zɔnna n b'a ka tuubi minɛ sari m'a faamu de n'a sɔnna ka don ka kɛ silamɛ ye ka tuubi ka sɔrɔ a ni ma bɔ a la ko ne ala sɔnna n b'a ka tuubi minɛ e kuma in faamu nin ye mɔgɔ min ye kafiri ye n'a bɛ fɛ ka tuubi tuubi dayɛlɛlen don ala kira mando kafiriw ye fo ka taa u ni se a bɔyɔrɔ la nka sa e bɛ seli ne bɛ seli an bɛɛ ko ala ye kelen ye an ko an dalen bɛ ala la e k'i ka baara bɛn jɛnɛya ma fo i halakilen kɔrɔ kɔ ko ne bɛ tuubi ala y'o tanbaki bɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale ala ma sɔn ala y'o fɔ dɛ ala ko ne ti yafa mɔgɔ si ma allazina ya'maluna sayyi'ati hatta iza jaa ahadahumul mautu

saya nalen kɔ i ma ko ala n filɛ ka bɔ a la sabu saya sera ma ala ko kana bɔ a la bilen n ti yafa i ma fiyewu wa minnu kafirilama sara n ti yafa olu ma aw fila de ka kan kuranɛ k'o kɛnɛ kan voilà mɔgɔ min ye walejugu kɛ fo ka taa a taa saya ma a satɔ de a ko ala n bɔra a la hmm. ala ko n ti yafa mɔgɔ min kafirilama sara ala ko n ti yafa ko n ti yafa ninnu fila ma fiyewu kuranɛ ko o kɛnɛ kan nin ye ala kumakan ye bon o tuma na ala ko ni saya hatta iza jaa ahadahumul maut fo ni saya nana u ma u k'a fɔ ne bɔra a la ni hmm. saya nana mɔgɔ ma tuubi ti jigin i kɔnɔ o saya ka gɛlɛn kojugu ka gɛlɛn ni saya nana adamaden ma hakili bɛ jigin fɛn min na o tɛ tuubi ye kɔrɔ de bɛ kuma in na ne nin kɔrɔ fɔ ye siɲɛ caman saya nali ma de ye dɛsɛ nali ma o ni saya bɛɛ ka kan o kɛnɛ kan dɛsɛ ye mun ye e ye masakɛ ye i bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ i yɛrɛ dun y'a dɔn a man ɲi mɔgɔw ko a man ɲi i yɛrɛ y'a dɔn a man ɲi i bɛ k'i tugu k'a kɛ parce que faamaya se bɛ e ye bi i bɛ ka adamadenw tɔɲɔ jurumu bɛ ka sɛbɛn i bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ ayiwa ala ala ti to bolo kelen kan ala y'o de fɔ wa tilka al ayyamu nudawiluha bayna nas diɲɛ don ye ne ala ta ye n bɛ kumaw yɛlɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ faantan dɔ kɛ dɛsɛbaatɔ ye n bɛ dɛsɛbaatɔ dɔ kɛ faama ye bon diɲɛ yɛlɛmɛ nana s'e ma i ka fanga tiɲɛna ɛ ni fanga tiɲɛna ka ban a bɛ se ka maa tɔɲɔ bilen wa fanga tiɲɛnen kɔ san tan ni kɔ kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ san mugan kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ fanga tiɲɛnen i halakilen fo n'i kurulen k'i nɔri ka sɔrɔ ka taa misiri la k'i biri o kuma na sa ɛ minnu bɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ yen n'olu t'u yɛrɛ kalama o ye hɛ Dramane Bilen kunna diyara dɛ a y'a si bɛɛ de kɛ nin faamaya in na a ye mɔgɔw tɔɲɔ ee o labannen filɛ misiri kɔnɔ jɔpɔ u m'a ɲɛdɔn aa ayi cɛ salen de sera misiri kɔnɔ a sara cogo di a ni ma bɔ a la nka a ka maa tɔɲɔ se sara o sara min mɔgɔw tɔɲɔ ni fanga min ye o sara parce que ale bɔr'o la o de y'a salen ye bon i bɛ jɛnɛya la fɛn bɛɛ fɔr'i ye nin walimuso in b'i bolo sabu wari min b'i kunna se nin b'i ye kɔmi Murukɛsi y'o de fɔ a ko ale ɲɛ bɛ musow la fɛn min ka di u ye o waritigiw de ani denmisɛnninw k'u ma dan sɔrɔ nin fila la